so Peter Obi kịta ka ị nwelụ the greatest opportunity ịbụ the biggest hero enwere in this world the biggest hero enwego n'ụwa this is the opportunity mana ọ bụrọ n'ime Nigeria maka na ihe ọma nna bi n'igwe na-akwadoro igbo tribe abụrọ Nigeria ọ inwere onwe ha ka e wee nụ afa unu n'ụwa maka na ọ ka fọ ka a nụ afa unu otu a ị si wee na-ewu kịta ụwa niile malụ gị onye ọbụla na-ekwupụrụ gị all over the world welụ ọnọdụ a kịta wee gbaa mbọ fụ na ị gbapụta ụmụnne gị liberate your own people from ajọ obodo a nọ n'ime ka i jezie bụrụ onye isi anyị na obodo nke anyị i dozielụ anyị obodo nke anyị bụrụ onye isi ji ya ọ ihe ị ga-eji ọnụ a- ọ ihe ị ga-eji ọnọdụ a ị nọ na ya kịta chineke dowe gị ọ chineke

were okwu nke onye nwe anyị were okwu nke chukwu okike gwuo egwu you will pay for it so n'otu o si dị ka a kpụta gị ọ merụ ka e projektie gị n'iru mba ụwa so that i wezielu ọnọdụ a i kwuo okwu kwute freedom ndị nke gị i je bụlụ anyị president na ana nke anyị you cannot get it right in the midst of these people a bụrụ ndị ọnụ ha nọ n'ebe ha ugwu nọkwara na ọbụbụ ọnụ nke chukwu okike you can't get it right n'etiti ha so the best thing ị ga-eme kịta bụ werụzie ọnọdụ a kpawazịa nkata kwusiwe okwu ike than na i jekwa azọwa eh, eh, eh, na ị dị ready for a better Nigeria o nwe ihe merụ gị ebe ahụ ihe niile gbasata gị bụ otu abụọ esi ha mana ọ bụrụ na ị chọwa nke anyị ga assure you na o nwerọ ife ga-eme gị ma ị chọwa nke maka na ọ mandate nke Chukwu Okike ka ọ bụ ị chụọ ya ha ga-agba mbọ niile ha ga-agba mana ha ga-egbu onwe ha dịka ọ dị na mgbe nke Senakerib otu a ka ọ ga-adịrị ha afa gị ga-anọ na history ụwa tụ ụwa so hapụ ihe a ị na-achụ kịta jee chọọ otu ụmụnne gị ga-esi dị liberated okay yes ị na-achụ ya tutu ị na-achụ ya buru ụzọ kwuo okwu maka Nnamdi Kanu ka o si na mkpọrọ ahụ ọ nọ mkpọrọ ndị ebere ugwu dobere ya n'ime ka o si na ya wee pụta ebe a ka ị ga-amalite okay Nnamdi Kanu bụ the man who saw tomorrow. Yes. And unfortunately, so many people ji na-emezi politics now. Ọ ga-emekwa unu n'anya o, onye ọbụla ga-afụ ya. Ọkwa unu nwere ego, ndị nwere ego na-atụfu ego ebe ihe enweghị isi dị. Ee, mana ụmụnne unu nọ na-ata afụfụ. Mgbe na-abịa, mgbe ị ga-ebu ego a n'aka, ma ụmụnne gị ajụ gị. Ọkwa ụmụnne gị ajụ gị ga-ekwu ya na-asị ego ole ka ị chọrọ. ma ya bụrụ na ọ dịbaziri mgbe ahụ ọdịnala eji were ọnọdụ ọbụla dị mma chukwu nye gị kịta the number one thing anyị ga-eme kịta bụ ịchọ freedom anyị anyị chọta ya anyị ewee bazie ekpere chọọ iru chukwu okike maka na ọtụtụ n'ime anyị apịtọsigo yes ma ndị men of God nọ na ya ha jizi ọnọdụ ha na-aghafu ọbara enweghị ihe o mere ebe ha na-achọ unnecessary fame na-achọ popularity esighọ n'aka nke onye nwe anyị na-achọ ego akụ na ụba moto ụlọ ka a mara ha ebe dị iche iche ka chọọchị ha kasịarụ chọọchị niile ha wee na-emekpa ụmụnne ha arụ na-emekpa ọbara na-enweghị ihe o mere arụ na-emekpa ụmụ ogbenye arụ obodo a bụ the rich get richer every day the poor get poorer every day gwanụ m ka ọ bụ otu a ka o si dị the more anyị na-anọ with ndị a the more anyị na-enwe nnukwute nsogbu unu chọọ ije kọtụ jewe n'onwe unu ka ahụ na-agwakwa m unu ekpere unu ya na-ekpe kịta bụ maka ndụ onye Peter Obi maka na their next agenda bụ ọ bụrụ that na nke a emerie na ọ kwụsịghọ n'ebe ahụ wee gaa n'iru the next thing ha ga-eme bụ ịchọ ndụ ya ọ their next agenda ada agwakwana m unu mbọsị ya si unu na o nwekwuru kịta ka esi chọọ ya achọ o wee bụrụ na ndị a wepụrụ ndụ ya you people will do nothing o nwere ihe unu ga-eme otu unu si mechide ọnụ ejide Nnamdị Kanụ ọ ka nọ na okpuru ụlọ mkpọrọ ndị ebe ha ugwu ndị ebere okwu o nwere ihe unu mere kama ihe unu na-eme bụ na unu na-aghọ onwe unu aghụghọ were ọnọdụ Nnamdị Kanụ na-emere onwe unu politics onye nke a pụta ọ sị na ya chọọ ka e nye Nnamdị Kanụ n'aka ee eh, give him to me ee eh, maka na ọfụgo na mgbe e ga-eji wee mee election erugo ka ọ maa ka ọ gaa divert attention ndị kwesịrị ivotu ivotu for Peter Obi unu ezuzugharị biko ọnọdụ unu nọ kịta ọ na ọ bụghọ ịkwọcha aka tiere ọkụkọ akụ ihe ama m gwara unu na 28 June ọ dị na Facebook gwa unu na 27 June lukwa na 17 June 2022 gwa unu that na ofu onye the wrong person the wrong man ga-alịgoro dịka president and na mgbe ọ ga-eme na unu ga-ebido imiss Buhari yes mgbe ahụ unu ga-enwezi love for Buhari n'oge nke buhari anụwa ya mgbe nke buhari ọ bụkwa nọ mgbe nke buhari na o si ọ na-adịkwala anyị otu adị otu a ọkwa this ajọ this ajọ nke mgbe buhari mgbe ahụ ọ ya adịzi unu ka ya ma bụ honey ma ọ bụ na ndị igbo emeghị ngwa ngwa kịta okay ka m jụkene unu ọ bụ kịta na a sị Peter Obi bịa bụrụ president ọ wee bụrụ ya ọkwa highest ọkwa ya for eight years ọkwa ya ma ọ bụrụ na ha ga-ekwe ya ka ọ gafee four years yes ọkwa ya for eight years doziwe nnọọ ajọ obodo a dozigide edozichacha ya o dozicha ya after eight years kedu onye ọzọ ga-abịa wee chi ya ọ bụ ofu akafu anakwutekwa ege unu abakwakwakwụkwala ogwu ege unu na-echekwado echiche ndị nka unu a na-echekwa echiche unu ha eche nka unu a na-echekwa echiche after eight years oje ha abịakwakwa ghasa maka ihe abụbụ ọkụkọ ha abịakwa vọsasịa ihe niile ahụ o mere so unu chọọ unu enjoychaa eight years unu bakwakwa akwụkwara ndị uru ege unu ama abụ ihe unu ama abụ ihe a mụrụ gị n'obodo a mụnye gị n'ịbụ oru i too n'ịbụ oru that is ị bụrụ okorobịa na agbọghọbịa n'ịbụ oru bụrụ papa mmadụ na mama mmadụ n'ịbụ oru kaa nka n'ịbụ oru ị ga-anwụkwa n'ịbụ oru e nie gị n'ịbụ oru ọ ga-eteta n'ụla ọsịsọ ọ bụrụ na m fụ koboko nwere isi n'asaa akịka ọnụ n'asaa nri ahịa unu niile ndị gọvanọ South East ee m pịa unu koboko dị azụ isi

Ị chọrọ udo? Asị m udo dịrị ndị niile chọrọ udo. Anyị nọ ajọ ọnọdụ a wee bịa, anyị ga-anọkwa ajọ ọnọdụ a naa. Ndị niile kwere eziokwu ka m na-agwa okwu a. Mụ na gị nọ ajọ ọnọdụ a wee bịa. mụ na gị ga-anọkwa ajọ ọnọdụ a naa ajọ ọnọdụ a agaghị ata isi anyị kama ị nwa ga-akpachi ajọ ọnọdụ a ọ bụghọkwa sọsọ ikwu amen o nwee nke ị ga-atụnye ma ọ bụrụ na freedom bịara ị na-atụnye ya onye ọbụla nọ n'ezigbo ọnọdụ n'ala Igbo wee na-alụsa ụmụnne ya arụrụ ala tinye aka gbuo ụmụnne ya ogbu mma na-ana na mma otu a i si gbuo nwanne gị ka a ga-esi gbuo gị unu hapụrụ ndị unu ya-achụwa werezie ndị a tinyere unu ọgbaghara unu na-egbusisi onwe unu awere unu na-aka achị mana asị m na anyị ga-anọ nọrọ ndụ ajọ ọnọdụ esi n'etiti anyị wezuga onwe ya ajọ ọnọdụ agaghị ata isi anyị